so ka m kọziara unu akụkọ ife gbasara idesa akwụkwọ a and ife gbasara onye m fụrụ taa ịghọtago ọ bụrọkwa ụmụ anụmanụ o, onye nke a bụ nwaanyị nekwe fuka ogologo ife anụmanụ ifuka ogologo ela o tosi sef na-emetụ n'ala afụrụ m ee agwabu m unu na ọ sọsọ ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke bụ ife na-apụ bịanụ n'obodo oyibo mbeke a nọnwa n'obodo mbeke a i- pụzịa na service na-agụzi s- na-agụ kpakpando ọnụ ma fara aka n'ụzọ na-ata mmiri mmiri ee tata ka m ji dis eji m anya m wee fụ ntị m taa afụrụ nwaanyị be anyị hmm, nwaanyị be anyị pụgo na service o ee chukwu nna gbayalụkwa m n'ọnụ ma nwaanyị be anyị pụrụ na service na ege m o desịrị si m fụmli m na-asị m hei achọrọ m inye ya ofe ka i je je gbaa ka i je reprint ya ya na nkewa nkewa nkewa nkewa na nke anyị na ọ na-akọzi ya naiz na-apụzi ya n sị ọ mụa jekwuru odo afụ m oke movement ya ịghọtago odo agafebugo nsọ nri ya fụ ebe ọ nọ na-ayọ ego nsị mba na one day again na mụ na ya na-abụ ya aja amụkọ wee lụzie tata m wee sie ịma na ife ndị metro na-emezi n'obodo a karịzi akarị ndị metro fekwesị na mma akpasakwu wig m na s- mee sampụlụ wig m na steeti ihe a na-agbalịzi m isi idesafe eburu idesafe eburu idesafe eburu idesafe eburu fa sị m e na fa bịa ọzọ na fa ya-akpụrụzi m akpụrụ ti m n'ime na m anara anụ ife na n dị stubborn na n chọ igosi fa na m bụ nwaanyị naija ịghọtago na n desa- n desa fa ebu n desa fa ebu we- wee wee iwe sị mba ka m slow godu down jegodu n'ụlọ chacha ma m ya-agbachagodu dice ka m chụgodu i- i- ụmụ ihe hope a jidegodu hope ịghọtago ka m jidegodu hope for that day mara as e dey be ịghọtago

n'ọnụ a ka chacha bara isi so n sị ka m bagodu there gbachalụ small thing wee fụ nwaanyị be anyị wee jefia n cheta na onye a bụ onye m fụ ụbọchị ọ na-ayọ mmadụ ego ka n jegodu jụọ ya onye ọ bụ then gbacharụsịa wee pụta sị ya nne n sị ya hello kekwa n sụ oyibo sị ya kee ebe Igbo- eh, you bụ naijiria ọ sị m yes na ọ bụ naijiria n sị ya kee side ị bụ na naijiria ọ sị m na ọ bụ onye igbo n sị ya hei nwanne m nwaanyị na-anụkwa ị bụ onye igbo ọ sị m e n sị ehe kekwanụ ka ijezi kee ife na-emezi bịara ịgbachara ọ sị m na ee na m ahụ na m aghọtago na na-abịa ka agbachara n'okwu n'ife amụma eme ịghọta na ya chọka ọkwa ya ahụ na ya kwa ọ na-abịakwa agbacharụba na onwe kwa na onwekwa ahụ ịghọta ịmazigo n'ife obodo nye n sị ee n sị nne kekwa nke iji kee maka ndị be unu kee maka family ọ sị na family n sị kee nkere emezi na side kee ife ị na-eme kee side ị na ịnọ were achụfa ịghọtago ọsị m nne ee na ya just pụtakwa na nga o hei ihe aligodo m mmụọ ọkwa ịfụ gị gị nwa bụ ife unu nwa nọ na naija na-ememe ife onyonyo a i- i- i- ịpụbele njem ịpụbele njem oge ọbụla na-agwa unu na onye njem ka onye isi awọ unu anara aghọta n'ezienụ nwaanyị ba na nga nwaanyị bara nga pụta na nga ife ife asụcha eme ndị ndị ụmụ anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke onye ọbụla pụta na nga ada adịzi correct onye ọbụla jelu nga pụta ada ezuzuzi ezu n'isi ebe a jee ma cheki be ndị niile magoro bagoro nga ndị bagoro nga pụta na nga ada ezuzu ezu ọ ife a ka m nụrụ ana m anụrụ ana m na o si na nga pụta alụkụ nwa m m sị no wonder ife m fụrụ na appearance ya ịghọtago because o gosi na onye nga ka ọ bụ bụ na onye si nga pụtazịa ọ na-agụzi dice na-agụzi kpakpando ọnụ na-ata mmiri mmiri ya talịa onye si nga pụta hei m sị ya nne kee ụbọsị nke a mere ọsị m nne nekwa ka o si wee mee nekwa ka o si wee mee m sị ya na ịkọchakwara ya ka ife ịkọchara ya ọsị ya mụ abụgodo ụzọ gwakwa ya nke m ịghọtago ka anyị bụkwara ine- ka anyị nọkwa n'ofu line ka i wee na-aghọta ife na-eme because ichi ijekwa onye ala chi ịma gị na onye ala ịkara ụka ịgwakwa onye ala na ịbụ onye ala onye ala wee sị o na okwu anya ala ibi o wee mepere ya ọ- ịghọtago wee gwa ya ife bụ ọrụ so m wee sị ya nne na wow na ọkwa ofu ife ofu ụgbọ bu m na anyị naabọ na m ka sikwa na nga nke m pụta o ịghọtago na m bụkwa onye nga na m just pụtakwa last saturday anụ nna na ndị elikwa m nsị ka ife fa ji welizie ifo ịghọtago ka mma mụọ ndị ọgwụ bayi ọgwụ gasị ọsị m nne na ọkwa bayi ịghọtago na ọbayi bayi akwụkwọ obodo na ndị ọhụ na e na ọkwa akwụkwọ ka ndị a ji wee lie ya tu- tukpuo ya n'ime nga m wee sị ya hei ivu m apụkwakwa afọ kwa afọ for akwụkwọ ka ejikwalie m na m nwekwara akwụkwọ no just that na m ejiri at hand that time no fa mụ na fa gbagharịbazia m sị fa dai fa chọọ ka fa mee ife ndị ala m just sị fa ka anyị buru eje ghọtago based on nọọ nwaanyị ibe m ọ chọrọ inye m respect nwa m tọkwara atọ nwa m tọkasịla ala pụta ọ na-ajụ m jụreli m nka nke ahụ dị iwe wee wee ma anyị wee buru ya that day ghọtago fa wee kwakpuo m n'ime mara anya dịba ghọtago so otu a ka m nyara bụsị na-akọkwadị si nne o wee na-ebikwa m ife bọọlụ sị m nne nnarị aka ọzọ na-akọ banye okwu banye okwu sị m nne m weregodo nke a ji eji epichagodo ịghọtago na nke a nwa e na ego ọ sụọ na na ọkwa ebe 50 ikpa ma ego ndị obodo ịghọtago then ịgbalịkwa na akaba anyị ịghọtakwa na ọ na-eme wee sị m mụ jee pichagodo ya na na-eme ka anyị lụọ so m wee na-adị surprise ka m bịakwuo onye ebe a don't worry mụ na ya na-abụghị get to know each other you know mara onwe anyị mara ife bụ ọrụ mara ife ọ chọkwa ka unu unu nwa bụ ndị m fụ n'anya nọ n'obodo a nọ na platfọm ma mụ na ha mụ na unu etikọ ọnụ mara ife anyị emere ya ghọta achọkwa m ewepụta na efere mbụ ewepụta na platfọm ahụ na-agbagharịba agbagharị ọ kwa nwa ada unu nwaanyị ghọtago chekigodo ọ bụ nwanne ya nwaanyị bara n'ime for how long ka ọ nọ n'ime pụtazịa na-ekozi eko ị ghọtago so ọ bụrụ ike ife ọ firi na ihe emeli ya ka ọ dịkwa